Igbo bụ Igbo ekelee m unu nke onye chiri biko zere abịa m ọzọ n'ụbọchị taa n'ihi na otu nwanne anyị nwoke kwuru okwu ya sị uche na-eru ka ji uche na ọ na-eru ka ji ofu onye a na-azakwa nna m ọha nne nne mgbe ọ dị ndụ ọ sị a na-eji otu olu ebi ikpe na ị nụ akụkọ ofu onye ị gbapụgo ofu ụlọ aka ị nụzuo ya abụọ gị gbazuo ya abụọ ma ọ bụ ị nụ olu ofu onye gị bụpụ asụ ị nụzukwa na ya abụọ gị bụzuo ya ọ bụ gịnị ka m jiri bịa n'ụbọchị taa kemgbe abalị atọ na abalị anọ gara aga ma ọ bụ kemgbe n'izu ụka niile ọ na ha asụ mmemmemmemme asụ kpọtọkpọtọkpọtọ asụ gbudugbudugbudugbudugbudugbudu ya dịka a ga-ebi dịka a ga-ebi dịka a ga-agbapụ dịka wee gbuo dịka wee lie ah a sị gịnị na-eme Igbo eju na-anwụ ya sị emega onye nwe ya na-emenyụga ọkụ atụrụ na-anyụrụkwa n'ọdụ ya ya sị anyụrụ gị ọdụrụ onye nwe ya eziokwu na-elu ilu na ntị mana eziokwu bụkwa ndụ ọbụladị akwụkwọ nsọ kwuru ya sị you shall know the truth the truth shall set you free na anyị ga-amara nke bụ eziokwu eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru okwu m ji bịa n'ebe a n'ụbọchị taa ọ dị ụzọ naabọ otu ọ bụrụ na ihe onyonyo a rute gị biko tụsaa ya mee ka ọ gbasaa n'ihi na mgbe ọbụla ị nụrụ m jiri olu Igbo wee kwuo okwu n'efere mba ụwa gị ma na ihe a bụ ihe metụtara ala Igbo kpọmkwem na ọ bụkwa ndị Igbo bụ ndị ozi a na-agara ma ọ bụkwa onye ọzọ ghọtakwara ya udo dịkwa nwanne anyị nwoke bụ onye dibịa onye ọdịnala dibịa ọdịnala bụ Mmiri Enwe Ilo ekwuola okwu ọtụtụ oge katọọ oke ite bụkwanụ ya bụ ihe bụ nsogbu n'ala Igbo n'ụbọchị taa ndị ntorobịa ma ụfọdụ ndị nna ma ụfọdụ ndị nne ma ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-esunye isi n'ime ya n'ụbọchị taa ụfọdụ na-alakwa n'ike oke ite a na-asị gịnị bụdị oke ite a o nwekwere ihe ọzọ m hụ dị n'oke ite na-abụghị iji ya wee rie akụ onye ọzọ kpaga ụnụ dịrị mmadụ abụọ ma mmadụ atọ na-azụ ahịa n'otu mpaghara onye ka ebu oke ite ndị ọzọ na-agba mbọ ọ dịka nwa ha na-agba a na-agba ya na-eri ụbọchị ọzọ a ga-ekwu okwu gbasara nke a ya nwa nwa amadi na-akọtọ oke ite ebe ọ dị ukwuu emekwa ihe onyonyo ya butekwa ya n'efere mba ụwa a mana otu abịa mgbe e kpọghakwa uche azụ si ọ ga-abụ na ọ bụ n'ihi ya nwa nkọtọ na-akọtọ oke ite mekwara e ji wee si ka e si n'azụ wee suo ya imi ma ọ bụ kwuchie ya ọnụ n'ihi na eziokwu nwere ndị ọ na-afụ ụfụ na ntị anyị makwasị n'ala Igbo anyị ihe eji mara ọtụtụ ndị mmadụ n'ala Igbo anyị bụ ịkwatu nwanne ha maọbụ ịkọtọ nwanne ha maọbụ ime ka nwanne ha daa mba gịnị bụ isiokwu m JPAC mmiri enwe ilo si na gị bịa ṅụọ n'arụsị ya ma kpọtakwa onye ahụ kpọrọ gị n'ekwentị otu onye na na efere mba ụwa maọbụ onye na-eso achị obodo naijiria na-akpọ Femi Falana ka Femi Kayode ka ọ gịnị aha ya nwere mgbe a jụrụ ajụ si who is bankrolling you JPAC who is rolling you ka anyị mara nke bụ eziokwu ee na anyị na-akwadoro gị si ị gbalịna ka ị kwuru ekwu mana elekwa e, atụle ebe a atụlekwa n'ebe nke ọzọ n'ihi na ọ bụ ụzọ ofu ọ bụ ofu ụzọ ka a na-esi aga nkụ ọ ga-abụ na ọ bụ n'ihi eziokwu a nke ọ na-ekwu na-akọtọ ya nwa oke ite na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ma eji si ka a dagharịa sikwa na ụzọ nke ọzọ kwuchie ya ọnụ nke a wee bụrụ ajụjụ nke abụọ wee bụrụ mmiri enwe ilo ndị Igbo si onye a na-ebo ebo si biko ya emekwala eme onye a na-ebo ebo si biko ya emekwala eme mana ajụ si nwanne anyị nwoke mmiri enwe ilo daa jụụ daa jụụ kpọrọ uche azụ o nwere ike ya abụ na ọ bụ ndị na-ejere gị ozi ma ọ bụ gịnị sikwa na ụzọ nke na-achọ ka a kọtọọ aka ọrụ gị mara na abụ m ana m akwado dibịa mgbaasị mana ị bụrụ dibịa na-enye mgbọrọgwụ na-azọ ndụ si nke ị na-eme ya gazie mana ị hụrụ nke ụmụ ihe arụsị ndị a ee eh, eh, akwụ m na ya mana ọdịmma ala Igbo bụ ọdịmma ọha dum ajụ m wee bụrụ mmiri enwe ilo ya nwa ihe a na-ebo gị ị na-ana ndị mmadụ ego na-eduba ha n'otu sọbalị ị na-ana ndị mmadụ ego ụmụ ntorobịa na-eduba ha n'otu sọbalị ọ bụrụ na ị na-ana ha ego ọ bụ 100,000 ọ bụ 200,000 na-eduba ha n'otu sọbalị nwanne dam na egbe wụkwanụ ofu ihe ọ naanị akara elu na akara ala bụ ya bụkwa ihe dị iche egbe na egbe ọ naanị akara bụ ya bụ ihe dị iche n'ebe akwa na akwa nọ hmm? ọ bụrụ na ị na-akọtọ oke ite ma na-eji ego na-edubaga ndị mmadụ na sọbalị ọ dịzị ka onye na-asọ ede ma na-eri ọgbịrị ya bụ ajụjụ ka m na-ajụ si ọ bụrụ na na ị na-ana ego na-edubaga na-eduba ndị mmadụ n'otu sọbalị nwanne ihe a na-ekwu n'okwu ya ihe a bụ ka ala Igbo dị na mma ya bụ na you deceive them to win them hmm? ya bụ na ị na-akọtọ ha ka ị nwee ike dọrọ ha otu ọbụla si dịrị unu ọ dịrị unu mana ị hụrụ ihe a unu na-egiri efere mba ụwa na-agba onwe unu mgba okpuru e, eze ego e, e, arụsị eze ego na ebe a na-akọtọ nke ya arụsị eze ego nke gị onwe gị amaghị m ebe yawa mmiri ikuku ya si fesa gị mana ama m sị aka unu niile kwụ na yawa ihe a na-eme gịnị bụ isiokwu m bụrụ na JPAC ọ dị gị n'aka ịgwa anyị nwa ịgwa anyị nke wụ eziokwu ọ bụrụ na ị ga-ekwe ekwute otu ya wakọlụ si wee bịa n'ihi na ya nwere ihe otu o si na-aga unu na-emebọ ala Igbo unu mega ala Igbo ihere unu na-emezi ala Igbo ihere onye kepụta ya sị ebu m ike ebu m ike karịa gị ebu m enwere m power power ole ka unu nwere power unu nwere ala na-arụ ihe na-emebi unu na-ekwu unu nwere power power unu ọ naanị power a na-eji ebunye ike power a na-eji ebunye ike ọ bụ ya naanị power unu nwere ọ bụ power a na-eji echekwa obodo ọ bụ power a na-eji azọpụta ọ bụ power a na-eji eme ihe dị mma otu a na ụbọchị taa unu niile nọcha na social media ihe ọzọ ị ga-ahụ follow my page social media doctors content doctors niile wụzi ugbu a wụzi content creator doctors na-esozi ndị- na-achọzi ndị na-efolo unu na social media in other words onweghị ihe unu chị n- n'ihi na ite mmiri juru anaghị emetụ ṅara ite mmiri dị ọ naghị emetụ ṅara ma ọlị biko unu emezira ya ihe unu emezira ala igbo ihere unu emeziri ala igbo ihere n'ihi na ndị igbo si onye na-agba onye nwanne ya na-agba ajọ egwu ọkọ ahịa na-adị akọ ihere adịghị emekwere onye ohi na ọ bụ nwanne ya maọbụ ikwu na ibe maọbụ ndị enyi ya bụ bụ ndị ihere na-eme ihe ile unu na-eme n'ụbọchị taa na-emezi anyị ihere ndị mba ọzọ na-achị achịzi legodi ọ wụ na aka unu ji biafra bịa taa unu ga-asụ onwe unu ka akwụ ọ wụ na a sị biafra bịa taa anyị niile ga-ala ka naị anyị niile ga-ala ka naị ụbọchị taa na-adị na biafra abịabe abịa anyị dọwala chi ke ga-awụ chi ya na biafra bịa taa ọgụ ọzọ anyị gaje lụ ga-awụzi olee chi ka a ga-ekpe n'ala igbo ọ bụ chi ke sọbali ka ọ bụ eze nwaanyị mmiri ka ọ bụ chi ke onye ka ọ bụ jizọs kraịst ọ bụ ya wụ chi ka a ga-eso ọ ya ọ gaje wụ ọgụ ọzọ a gaje lụ ọ wụ na a sị biafra bịa taa bikonu unu tụọ onwe unu mbọ gaanụ na mba ndị ọzọ e nwere dibịa ọkata aka dibịa ọtara ọkpụ ọtara ọkpụ ọkpụ dibịa wụ dibịa ọkpụ ụlọ iji anụ mkpọtụ ha na-emedị karịa ka unu si emega mana ka unu nọzi ebe a onye ka na-ahụ n'ebe onye ka na-ahụ n'ebe a unu emene karịa ndị prọfet unu nta unu emere karịa ndị pastọ ọnụ ntụ unu kọtọga unu emezile ka unu meghezi ugbu a ka unu meghezi na ya aka haba anwụ anwụ efu efu agata na mmadụ ọ gịnị na-eme unu kwụsị imega ala igbo ihere ụmụnne m nga ka ọ ha m n'ọnụ biko ihe onyonyo anyị retụrụ tụsa na ihe onyonyo a udo dịrị unu ma saa na ya ajụjụ a sọbali ị na-edubaga ndị mmadụ n'otu ahụ oke ite kedu ihe bụ oke ite kedu ụzọ oke ite si arụ ọrụ